Peter Tosh sị onye egwu ọ ya Rastaman Jamaican sị gị respect the Rastaman because he is the only one left from the beginning of creation ndị a ka dị otu Chukwu si kee mmadụ ọ sị gị wherever you are in the world but once you are a black man that you should know you are an African na ndị ọcha na-akpa ike a na-akpa ike biko titụ anya n'obodo ndị a na-akpa ike si ndị ole na-akpadị ike ebe a i lemeta anya ọ ga-awụ isi onye ojii ọ ga-awụ onye isi ojii taa bụ Eke a sị m na Eke taa ga-eketara Igbo ihe ọma kepụ ọchụ kepụ ekworo kepụ anya ukwu ọfọ anyị na-agọ kwa ụbọchị bụ ka nrọ ọma anyị pụta ihe ka nke ọjọọ soro nrọ laa anyị sị Ọbasi dị elu ndị Igbo amatawala kwetawala ị wụ ọbịa n'ala Igbo na ọ wụ onye ọcha kpọ gị bịa meere anyị amara ka ihe dị mma ọfọ anyị na-agọ kwa ụbọchị bụ ka nrọ ọma anyị pụta ihe ka nke ọjọọ soro nrọ laa dịka anyị na-apụ ịchọ ihe anyị ga-eri nke ga-eri anyị gaa anya anya ọkpa nsi na aja aka anyị adịghị ya kwa ụbọchị onye sị ndụ anyị n'Eke ndụ ya n'Eke onye sị ndụ anyị n'Orie ndụ ya n'Orie onye sị ndụ anyị n'Afọ ndụ ya n'Afọ onye sị ndụ anyị na Nkwọ ndụ ya na Nkwọ ee ma ọ dịghị eme onye Izrel ihere ịkpọ nna ya Abraham Isak na Jekọb mụwa bụ onye Olokoro a ga-eme ihere ịkpọtụ nna m ụlọ ka mejedo jagbọ deze mkpowe dọnwụ na arụzebe dopokowe onye ọ bụ onye a mụrụ ya mụta ibe pepu kwesị anyị sị na nrọ ọma anyị ga na-apụta ihe na ụzọ anyị ọbụla ga-abụ ihe na ihe ọbụla anyị tiri aka ga-abụ sọ mma na ụwa ga-esi n'aka anyị hụ ihe ugbu a na mgbe niile ebighị ebi isee ị bụrụ onye Igbo biri aka n'ala achọrọ m ka ndị isi ojii mata na ọ bụ anyị bụ ọpara ee ma ọpara iberibe anwụbeghị nke na-eso ya n'azụ aga bepụgo n'ọpara ndị nga anyị sị la nsị ọbụla bu ụzọ baa la ogwe bụ ọpara nsị ma ọpara ezinụlọ gị adịghị mkpa o nwe mgbe ọ na-eme uru a sị gị kpọta ọpara ị ga-adịrị loyal I used to say this the respect of an Igbo man is inside this tradition ọ wụ naanị na village gọvanọ ka ọ ga-eme o ru dede ya la-akpụ blọk ebu ụzọ ebu ụzọ vuru anụ o nwere ụdị anụ e gbuo gọvanọ nọrọ dede ya la-akpụ blọk nke la-agba keke vuruchaa ya evuru mana gọvanọ gaa ebe a la-eme omenala ndị ọcha ọ sọkwa gị bịawa ebe a 10 years ago gọvanọ richee gị erie ọ wụ oji ọfọ na-ekwu ọ ga-adịrị Igbo na mma ndị Igbo ga-alaghachi otu Chukwu si kee ha ka ha kawa nka ma o nweghị ihe ọzọ ana m ekwu ya kwa ụbọchị maka the highest blessing on earth wụ mmadụ ịka nka ọ wụdịghị ego ihe ndị karịrị ego ruru 10 ana m ekwu ka m ga na-adrọpụ 6 maka ọ mgbọrọgwụ ka dibịa ji kara dibịa oji ọfọ nwoke Olokoro sị na ndụ ka akụ ndụ ka ụba ezi aha karịrị ego na be nna m e nwere ụmụ kara ụba onye nwere mmadụ ka onye nwere ego inwere onwe freedom n'okwu bekee ọ ka ego ọ wụ ojiọfọ lekwa ọ ga-adịrị igbo la mma o nwere ndị m na-ekele kwa ụbọchị mgbe ọ bụla chi foro m sị eke kere ụwa gọziere m ndị a Mathias Ezeaku onye Enugu steeti ọ ga-adịrị gị la mma mmiri agaghị afa gị la eze Obi Cubana o nwere mmanya ị rụrụ odogwu bitters odogwu hammer daalụ na nke nwanne gị nwoke onye ọba ọ yi ichie e chiri echichi ọ na-eme m zụrụ ya bụ ama ata itu ya ya ma na-akpụ zubere maka ọ na-eme nwụtụ ya mmadụ haị ngwa akwụkwọ mmadụ he's highly educated ojiọfọ lekwa ọ ga-adịrị igbo la mma kanayo kanayo ojiọfọ kelere o nwere mgbe m hụrụ ya ebe Surulere ebe Alaka Estate ị nọkwa la emekwe banye o nwere ihe ndị i yi ha ndị igbo na-eyi agba ọsọ okwu bekee lara m ahụ m kelekwe gị sị gị ojiọfọ ka ihe emekwe banye nsịkwa ife dị mma Cubana chief priest ọ na-eme ị ga-ejikere ka onye igbo jide ọfọ gị aka ji ọfọ oji ọfọ ga-ala ojiọfọ ibe gị kelere onye olokoro ka a na-agba ndị ọcha gịrị ezigbo ahịa olokoro ọ dị n'Ụmụahịa nke dị n'obodo nke chineke the only God's own state n'ụwa niile ọ dịghị abụọ o nwere otu ebe a dị ebe a obodo nke chineke a sị m na ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ o ụmụnna kelere ya gazie